wa ba'd. Uh, takulandiraninso pano pa NMS TV program imene timakhala tikumana ndi ma new muslim uh, amene abwera kumene ku Chisilamu ndi cholinga chofuna kudziwa uh, mavuto komanso kudziwa zabwino zimene akukumana nazo pa nthawi imene akukhala kudera pambuyo poti anabwera kumene ku Chisilamu. So lero lino tili uh, ku Zomba kwa T/A Mwambo kumenenso ah, tili pa mzikiti wina ah, kwa Namasale ndi cholinga chofunanso kukumana ndi ma new muslim ndikuona kuti kodi umoyo wawo komanso ah, kuchokera nthawi imene analowa chisilamu kuzafikana panopa akukumana ndi mavuto anji ndiye apapa tili ndi brother wathu ah, brother choyambirira dzina lanu ineyo ndi Clement Chikwapu ndili bambo Clement Chikwapu inu mumachokera Ineyo ndimachokera kwa Masale konkuno. Umachokera kwa Masale konkuno. Okay, uh, chabwino tithokoze zikomo kwambiri. Ndinali ndi mafunso I think awiri kapena atatu. Kunoko kuli mavuto anji pa mzikiti pano pali mavuto anji? Uh, pa mzikiti pano tili ndi mavuto ochuluka koma ena mwa iwo ndi vuto longa ngati imamu amene wa pa mzikiti pano okhalira pompano chimangidwire mzikitiwu sanapezeke imamu okhalira pa mzikiti pano eya mavuto amene timakumana nawo ndikonena kuti kusonkhana timatha kusonkhana koma motengera kuti maimamu amatha kuchokera madera akutali pena samabwera eya achinyamata amene anaphunzitsidwa ngati maimamuwo ndoti samabwera nthawi ndi nthawi nde pena timatha kukumana pena osa panga ngati msonkhano wa kaya ndi mwambo wathu wa jumuwa Mm. sumatheka Mm. ndi pena ndikonena kuti zambiri nzoti zimativuta pathu ndikonena kuti pano chimangirire mzikitiwu madzi palibe moti kupanga ngati udhu pa nthawi ya jumuwa kumakhala kovuta moti madzi timachita kukapempha uh, makomo kuti atithandizire nde timayembekeza kuti tikapemphe kumene ko madzi moti asilamu kunoko poti chisilamu changoyamba kumene kumakhala kovuta kuti atimvetsetse kuti tikupempha madzi okhuzana ndi kutchalichi nde zimakhala zovuta kwambiri kuti tipeze madzi amenewowo moti nthawi zambiri timatha kupanga ah, mwambo wathu wa jumuwa ah, osapanga udhu eh, motengera madzi tilibe Ndiku- ndikufotokoza zonena kuti kuno chisilamu changoyamba kumene ah, pali anthu ena amene amatenga ngati chisilamu ndikuona kuti mwina mache tikapa tikalowa chisilamu pali zolandira kuti tizikalandira ndi anthu ngati amenewo ah, tinali nawo ambiri ena ayamba kupatuka kumapita matchalichi mwina uh, kuti azikasonkhana nawo kumeneko mayi mwaswera bwanji choyambirira dzina lanu dzinalo ndani ndine agnes jangia uh, mwina mungatifotokozere kunena kuti vuto limeneli lakusowa kwa shekhe pa mzikiti amene kupempheretsani ngakhale kuphunzira madrasa lakukhudzani motani vuto limene latikhudza kwambiri pozindikira kuti panopa tilipo anthu ambiri oyenera kupemphera pa eh, jamaa ino ya pamasale koma chifukwa cha kusowa shehe kumapezeka kuti mwina tabwera anthu ambirimbiri kuti tipemphere koma timalephera timabwerera ndiye lero ngakhale anthu abwera lero kunali oyeseka koma ambiri tilipo ti- tilipo sevente chakuti amene tili pano okay chabwino Uh, mwina kumbali ya inu ngati nkhani yokhudza ndi ana a madrasa mungafune motani makamaka kuti ana amenewa ataphunzira za chipembedzo? Ineyo ndingafune kwambiri chifukwa ana ambiri ndi ang'ono ang'ono amene tili nawo mu Chisilamu timadziwa kuti mwana akakhala wang'ono samavuta kuyankhula. Amenewo shehe atapezeka kuti atha kutifikira pano zikhoza kukhala zabwino. Ana adzakhala Asilamu, adzakhala ochita bwino ndiponso tidzakhala olemekezeka ife makolo. Zikomo kwambiri. Pambuyo pa zonsezo mwina chilipo chinthu chinanso chimene mungapemphe kwa Amalawi amene akutionera? ndi ena akenso amene amene ali ndi kuthekera kothandiza za chipembedzo zimenezi. Ife tikupempha monga ife Asilamu tinamangiridwa mzikiti uwu ndi woti mutitumizire shehe azitiswalitsa komanso ana a madrasa aphunzire mokwanira. zikomo kwambiri mmenemonso ndi mmene afotokozera mayiwa makamaka kufotokoza za mavuto amene akukumana nawo kuno amenewa akufunikira kwambiri maphunziro amenewa komanso akufunikira zinthu zosiyanasiyana